Fuseni Lalabi an b'i fo i ka nin ɛɛ kuma ɲɛyɔrɔbila la, siga t'a la, min ye an yɛrɛ ka ye kɛnɛ in lasɔrɔ a sababu sɔrɔla Burama Jara Benson ka d'a kan ale tun bɛ kɛnɛ in ɲɛnamaya nka nin waati in a bɛ Faransi, siga t'a la, kɛnɛ in kana lankolonya ale sababu ani ɲɛmaayaso sababu la, n ko siga foyi t'a la ni n bilara n ka baara in na n b'a kɛ kosɛbɛ o de kama wulikajɔ la n'a ye n wele wagati o wagati ni darura tɛ n bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛnɛ in ɲɛnamaya eh, ala sababu k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ni gawusu kalu berete an n'a jɛra an ma tigɛ ɲɔgɔn na eh, fuseni lalabi an b'a fɛ ka don kow la teliya la ka d'a kan maaw peresilen bɛ u b'a fɔ ko o don ko ani fuseni bɔra yan nɔ fuseni ye kuma caman caman fɔ a ye dɔw fɔ k'u dogo ka dɔw fɔ k'u walawala eh, n b'a fɛ bi an ka turabu ko da lɛfɛ kɔnɔ k'a yɛgɛ yɛgɛ mhm. minnu m'a dɔn olu ka dɔnni sɔrɔ a nɔfɛ mhm. minnu yɛrɛ fana y'a dɔn mhm. dogodogonin minnu bɛ n'u ma se ka don yen i k'o dayɛlɛ u ye u ka don u fana ka dɔɔni ta i nɔfɛ o de kama bi a ka di n ye i ka turabu ni turabu ko fɔra turabu yɛrɛ ye mun ye turabu dabɔra mun kama n'i y'o fɔ an ɲɛna an bɛ se ka don a mɔgɔ yɛrɛ kɔ alihamdulilayi ahmed kuma diyara an ye kojugu n'i ye forotigi ɲininka a ka foro kɔnɔ yiri la a b'o yira i la kelen kelen siga t'o la o jɛlen ni foro b'an bolo bi dugukolo sanfɛ o ye so tan ni wɔɔrɔ de ye turabu so tan ni wɔɔrɔ y'an ka foro kɔnɔna ye sabu so tan ni wɔɔrɔ in an m'an miiri dugukolo kɔ kan fɛn na k'a m'o di i komi i da sera kalanbulon min ma sisan an fa lalabi turabu kuma min na a ye turabu so tan ni wɔɔrɔ ye mɔgɔ tɛ ka kuma a kan mali dugukolo kan ka taa ye turabu ni fɛn dɔnni ɲumanba in mhm. o bɛ yen mhm. kuma tɛ ka k'a kan ale de nana ka na turabu in sama mhm. ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ k'a bila kɛnɛ kan o turabu min filɛ n'i y'o fɔ n'i ye ne ɲininka dakuruɲɛ kelen ne b'a jaabi ko diɲɛ don diɲɛ mun na sabu turabu ye kalanbulon di anw ma kalanbulon yɛrɛ tɛ a etasi sanfɛla bɛ yen dugumana bɛ yen kalan de bɛ kɛ duguma an tilala tuguni k'an faso jɔ ni turabu so tan ni wɔɔrɔ in ye hmm? an m'a jɔ ni fɛn wɛrɛ dɛ turabu e bolo mhm. ko bigi a bɛ kɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ dɔrɔn de k'a dan ye n'o tɛ so tan ni wɔɔrɔ ne fa tile la mm. a ma miiri bolimafɛn na n'a ma don min kɔnɔ a kɔnɔ mm. donc turabu ye fɛn ye anw bolo mm-hmm. a ka bon an tɛ tulonkɛ turabuden kelen kelen si la sabu a kelen kelen bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don mm. n delila k'o f'i ye n ka baro la n ko turabu n'i ko ko turabu ye mun ye ne b'a fɔ ko diɲɛ sabu so tan ni wɔɔrɔ fiɲɛ naani b'a kɔnɔ bɔgɔ naani b'a kɔnɔ tasuma naani b'a kɔnɔ ji naani b'a kɔnɔ hadamaden tɛ se ka taa ni nin fɛn naani tɛ donc n'i ko ko turabu ne tɛ taa yɔrɔ jan n bɛ turabu d'i ma di cogoya dɔ la sisan jamana in mago bɛ di cogoya min na sabu an ka jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ bi a mago bɛ bɛn de la waati sera wa n'i ko ko turabu tigi mm-hmm. turabu yɛrɛ nana fɛn kelen min kama mm-hmm. ne t'a kun bɛɛ f'i ye su in na mm-hmm. mɛ n bɛ kelen f'i ye a la turabu nana bɛn dɔ de kama a jigindon kama mɛ kɛlɛ in sɔrɔla muso nɔfɛ ye kabila de bilala ɲɔgɔn na turabu nana o kabila in ka bila ɲɔgɔn na mm. k'o ban dugukolo sanfɛ mm. o de la an b'a fɛ ka kuma so tan ni wɔɔrɔ kan yɔrɔ dɔ kan bi e y'o fɔ n ye bɛɛ mago bɛ mun na ah? kabila mago bɛ mun na du mago bɛ mun na mm. sabu amɛ ni du ɲɛna

bɔn ni nitigi fana ye ni janfa o de ye saya ye n'i ye ni ta ka n'a fara den ɲɔgɔn kan mm. turabudalaw b'a dɔn sisan ko lala bɛ ka fuse min k'a bɛ k'a fɛ ka kuma min fɔ donc n'i ye ni ta ni de ye kelen mm-hmm. kelen wɛrɛ mm-hmm. fila mm-hmm. kelen den ɲɔgɔn ale ye kelen kelen kelen donc n'i ye ni ta dɔrɔn k'a fara den ɲɔgɔn kan a bɛ faso de di a bɛ faso min d'i ma o faso in fana bɛ ci fila fila kelen fila sabu ne turabu so tan ni wɔɔrɔ kalan jate minɛ jate tɔw bɛɛ lajɛlen na mɛ i da sera kumaba ma sinon jate bɛɛ la n'i ye kelen fara fila kan o bɛ kɛ saba de mɛ turabu kalan na o bɛ kelen de d'i ma o de la an b'a fɔ an ka kumaw la n ko su bɛ se ɲɛnama la ni turabu dɔnni tɛ a tɛ dɔnni wɛrɛ la turabu kunkolonin kelen de don o de ye su ye ni min kunkolo kɛra fila o de ye ɲɛnama ye n'i ye fila ani kelen fara ɲɔgɔn kan

kelen kelen o bɛ fila de di donc a bɛna idirisa fasotigi di ni ko ko n bɛ nin kuma se a seyɔrɔ la a bɛ émission ban quoi mais n b'a fɛ dɔrɔn n'i ye ni ta dɔrɔn k'a fara den ɲɔgɔn kan a bɛ fasotigi de di fasotigi yɛrɛ fana bɛ ci fila fila kelen kelen a bɛ ci fila kelen fila n'i ye fasotigi sɛbɛn kɛmɛ bi saba ani fila i mɔgɔ min bɛ yen n kan bɛ bɛn de ma bɛn n'i b'a fɛ ka jamana in mago bɛ bɛn de la fili min na ten e mɔgɔ min bɛ yen i ni furumuso tɛ ka bɛn sabu n'i ni furumuso ma bɛn denko ma bɔ kojugu ye dɛ n'i ni muso ma bɛn mm. denko ma bɔ mm. n'i ni balima ma bɛn eh. du ma jɔ donc o ni e b'a fɛ mm-hmm. i ni furumuso ka bɛn mm-hmm. ne kan bɛ bɛn ma n'i ye fasotigi sɛbɛn mm. i b'i jija mm-hmm. a ka se i furumuso kɔnɔ n'a sera a kɔnɔ o muso kelen t'i janfa tugun tuguni a t'i janfa ah. ne ko i furumuso i furumuso n'i taara kɛ mɔgɔ wɛrɛ la i tɛ ala jɔyɔrɔ ye a m'o ye dɛ o kɔfɛ dudenw mm. n'i b'a fɛ i ka du ka fara ɲɔgɔn kan ka k'i ta ye mm-hmm. o ye idirisa fasotigi kelen ye mm-hmm. i b'a sɛbɛn tuguni kɛmɛ ani bi saba mm-hmm. a laban mm. i bɛna duden bɛɛ tɔgɔ don a kɔnɔ mais ni duden bɛɛ tɔgɔ don a kɔnɔ mais n'i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ papiye jɛman de kan n kan bɛ bɛn de ma n'i ye idirisa fasotigi kɛ nin kɛcogo la mm. k'a sigi papiye jɛman kan mm-hmm. o papiye jɛman bɛ ka a sigi fɔ kɛmɛ ni bi saba ni fila mm-hmm. kɛmɛ ni bi saba ni fila laban in mm. i b'i jija cogoya bɛɛ la mm-hmm. ka duden bɛɛ tɔgɔ don mais i bɛna dutigi tɔgɔ kɛ laban ye mais n'i ye nin sɛbɛn kuru k'a don bagan gɛnɛnkalakolo kɔnɔ ka dikɛɲɛ in ka kolo in côté fila nɔrɔ ka yɔrɔ sumanen dɔ ɲini ka taa kolo in don duden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ o de la n y'a f'i ɲɛna ko turabu so tan ni wɔɔrɔ ye diɲɛ de ye hadamaden mago bɛ fɛn fɛn na a bɛ turabu kɔnɔ an ka taa siga t'a la fuseni darabi kuma in faamuyana kosɛbɛ mhm. turabu i ye walawalali di a kan mhm. nka i ye yɔrɔ dɔ fɔ n'o ye a bɛnma yɔrɔ ye mhm. est ce que ka mɔgɔw fana fara ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛ turabu kɔnɔ wa n bɛ ala tanu k'a barika da komi n delila k'a fɔ n ka kumaw la nk'an bɛ yen ka jamana in tigiw dɛmɛ ka jamana dɛmɛ an tɛ yen ka jamana tigiw dɛmɛ k'a tiɲɛ mɛ n'i ye ɲɛli ye turabu kɔnɔ tiɲɛni b'a kɔnɔ turabuden bɛ mɔgɔ bon tile tɛ bɔ ka bin n'i ma porobilɛmu sɔrɔ i ye Turabuden bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na mɛ mm. an t'o fɔ antenne kan sabu mm. n'i taara kalan kɛ i bɛ kalan ɲuman na yɔrɔ min na i bɛ kalan juguman na turabuden bɛ mɔgɔ ni bi tile bɔ ka bin ca t'a sɔrɔ i ye so tan wɔɔrɔ b'a kɛ turabu turabu b'a kɛ mɛ n'i ka ɲininkali sera a ma a ka ɲi ka walawala lamɛnbaga k'a faamuya hmm. f'anw bɛ kuma hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ de kan mɛ turabuden de bɛ yen ka mɔgɔninfin mago sa mɛ n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna bi i bɛ jija cogo bɛɛ la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ni bɛɛ ka kɛlɛ fɔ turabu dabaga ni turabudala y'i lanɔgɔ o de ka teli mɛ kuranɛ dɔnbaga ale bɛ mɛn i dafɛ mɛ n'ale y'i lanɔgɔ aa mɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ ɲɛnabɔli bɛ gɛlɛya dɛ mɛ turabudala ta o de ka teli mɛ kuranɛ tigi ale bɛ mɛn i kɛrɛfɛ mɛ n'ale ye seri kɔrɔ i b'i ka mɔgɔya nɔgɔyalen ye Yɔrɔ ko bannen don. Nin ye nin ta. N ka cɛkɔrɔba de da kɔnɔ. Mɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ i b'i jija cogo bɛɛ i ni mɔgɔ bɛɛ ka kɛlɛ mm. i ni mɔgɔ bɛɛ ka sabu eh, mɔgɔ dɔ bɛ yen mm. i n'a fɔ ni mɔgɔ donna karate la bi n'ale ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn mm. n'i bagara ale ma kare kɔnɔ dɔrɔn ale bɛ sin k'a fɔ i ye ale bɛ kɛlɛ wuli kama mɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen mhm. ceinture noire yɛrɛ yɛrɛ b'a bolo i bɛ yɛlɛ a sen kan a tɛ foyi kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔnni yɛrɛ kalan k'a dɔn i bɛ ko bɛɛ k'a la ale tɛ s'i ma mɛ n'i ka ɲininkali bɔra a kan ne m'o dɔrɔn fuseni larabi est-ce que turabu bɛ se ka problème fɛnɛ lase mɔgɔ ma i komi an bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ fɔ jagoya obligatoirement fɔ n fɛnɛ k'a walawala a bɛ ɲɛli kɛ cogo min na a bɛ faratili kɛ ten hadamaden cɛ la n'i t'o dɔn lamɛnbaga ni kanubaga ni y'o fɔlen de ala sɔnna kana sɔn ka turabudala kɛlɛ kana jɔ a la an ti jɔ turabudala la ni ala sɔnna ma fuseni larabi ale de b'an bolo kɔrɔ bi ni min mago b'a la sisan an b'a ka nɛgɛjuru sira di aw ma nka aw b'a to ni emission banna walima waati wɛrɛw la aw bɛ se k'a wele aw mago bɛ ɲininkali minnu na aw b'olu k'a la fuseni larabi ka nɛgɛjuru sira o de ye 74 86 25 25 74 86 25 25 walima i b'a kɛ malitɛli ka sɛti bɔ yen ka kɛ sisi ye a fila bɛɛ lajɛlen ye kelen ye senu larabi i bɔra ka turabu ɲali a n'a tiɲɛni fɔ nka i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u ye yɔrɔ kura jɔ n'u bɛna don a kɔnɔ ɛseke turabu jɔyɔrɔ b'o o so kura don don fɛnɛ na turabu jɔyɔrɔ b'a la ee ee n'i b'a fɛ ka so kura jɔ awɔ e y'a jɔ ka ban awɔ i b'a fɛ o so in ka yɛlɛma kɔnɔ i ka yɛlɛma a kɔnɔ awɔ ka hɛrɛ ka sɔrɔ kɛ hɛrɛ fana y'i bolo kana ɲinɛ turabuden adama kɔ adama adama i jija i ka adama sɛbɛn siɲɛ bi naani siɲɛ bi naani i k'i ka du cɛmancɛ sen i ka nasi k'a kɔnɔ n'i k'a k'a kɔnɔ du kelen i b'o latigɛ hɛrɛ la o du garisɛgɛ tɛ ban a kɔnɔ i ka du kura kura i dontɔ y'a kɔnɔ turabuden adama a sɛbɛn siɲɛ bi naani kana tɛmɛ o kan i ka dinkɛ sen i ka nasi in k'a kɔnɔ n'i y'a k'a kɔnɔ o du kelen i tɛ dɛsɛ i dahirimɛ la o du in non i t'a fɔ n b'a kɛ cogo di o du kɔnɔ Eh, a wulila mhm. an bɛ ka kuma fɛn minnu kan o ye turabudenw ye mhm. nka a ka di an ka turabuden an k'a jɔ yan an ka don jiriw kɔnɔna na jiri minnu bɛ mɔgɔw bila jiri minnu bɛ se ka maa kɛ fɛn ye walima jiri minnu ni tere b'u la n'an bɛ se k'a ta nka n'an b'a ta jiri dɔ bɛ yen an yɛrɛ ma ba don a la kosɛbɛ n'a den dunni tɛ an ko nin ma ko mangoro yalima i bɛ se ka mangoro ɲayɔrɔ dɔ fɔ an ɲɛna wa mangoro ɲayɔrɔ n'i ye mangoro yɛrɛ ta k'a lajɛ n fa bɛ baro in bɔ ɲɛna don min kama a ko fuseni lalabi n b'i kalan mangoro na mɛ f'i k'a dɔn mangoro filɛ ale tubabuw ka yiri nalen ye an ka jamana kan farafinna kɔnɔ ni ne ko mali ne ko an ka jamana n'i taara ye burukina i b'a fɔ ko nɔn ko fuseni lalabi k'a ye kuma dɔ fɔ mɛ kuma ma laban mɛ farafinna yɛrɛ kɔnɔna na tubabuw de nana ni yiri in ye mɛ yiri in bɛ mago ɲɛ mangoro min filɛ ni da selen fila ma n bɛ nafa fila f'i ye sisan mangoro na ka tɛmɛ a fɔlɔ mangoro ni mɔgɔ kunkolo y'a dimi mm. kunkolo dimi gɛlɛn cunna mɔgɔ kan mm, mm. muso fara cɛ kan mm-hmm. mangoro fara caman ɲini tu t'a la ta t'a la eh? i k'a tobi k'a mɔ kosɛbɛ n'i y'a tobi k'a mɔ sabu n y'o f'i ka kumaw la nka n ti mɔgɔ kan dɔn mɛ dɔɔni kuma an bɛ o fɔ mɔgɔw ye u k'a kɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la n'i ye mangoro fara caman sɔrɔ a mɛn i b'a tobi k'a mɔ kunkolodimibagatɔ ye ko de don n'i y'a tobi k'a mɔ i bɛ farafin safinɛ safinɛ finma ɲini k'o bila kɛrɛfɛ i bɛ taa namugu fin san k'o fana bila kɛrɛfɛ kunkolodimibagatɔ cɛ fara muso kan balimakɛ n balimamuso n'i tulo bɛ lalabi ka fuseni kumakan na nin wagati in na kumakan tɛ sɔrɔ wagati bɛɛ mɛ n'i garisɛgɛ donna a la don min i k'a ta i k'a sɛbɛn kaye kɔnɔ i k'a da mhm. n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan mɛ mhm. i b'a kɛ cogoya bɛɛ la i bɛ safunɛ don i kunkolo la ka namugufin k'a la n'i ye namugufin k'a la i bɛ mangoro fara tobili a tobili fɛ kosɛbɛ k'a mɔ i b'a ji kɛ k'a ko mhm. n'i ye siɲɛ saba sɔrɔ a la

tutala ta ta la i bɛ mangoro fara bɔ ka fara bɔ kɔrɔn tilebi ka fara bɔ bani ni baba i b'a jija i ka ɲɛnamaya la i k'a ko siɲɛ kelen siɲɛ kelen ni dabali y'i minɛ a b'a wuli n'i b'a fɛ ka dabali kunbɛn i b'a ko siɲɛ kelen i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni dabali yɛrɛ m'i minɛ fiyewu fiyewu fiyewu e k'a kɛ siɲɛ kelen pewu ye ye ye n'i y'a kɛ siɲɛ kelen i b'i sigi i ka ɲɛnamaya la a bɛ dabali kunbɛn a b'a kunbɛn a b'a kunbɛn o ye a bana ta awɔ a n'a dabali n'i b'a fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ mangoro na mangoro filabulu kɛmɛ ɲini n'i y'a kɛmɛ sɔrɔ i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ cɛn de ma ko adama adama yɛrɛ sigilen don turabu so filanan na n'i ye fila fara wolonfila kan a bɛ bɔ ni kɔnɔntɔn ye o adama in bɛ ci kelen fila fila fila i bɛ adama sigi furabulu in kelen kelen bɛɛ kan n'i y'a sigi a furabulu kelen kelen bɛɛ kan i b'a kɛ cogoya bɛɛ la k'a susu k'a foronki ni ɲɔgɔn ye o b'a sɔrɔ i adama kelen kelen bila a bɛɛ kan n'i y'a foronki ni ɲɔgɔn ye i bɛ baranganden k'a la i mɔgɔ min i bɛ diɲɛ baara o baara la hali n'a sɔrɔ i bɛ biro de kɔnɔ n'i ye nin kɛ sabu f'i k'a dɔn n'i ye baara sɔrɔ ni ala ma garisɛgɛ d'i ma n'o baara ma bɔ i mana keguya cogo cogo an bɛ ni ala m'i sɔn garisɛgɛ la keguya bɛ kɛ fu ye i mana kalan cogo cogo ni ala m'i lamini garisɛgɛ la sabu n y'o mɔgɔw ye n y'o mɔgɔ ninnu ye kuwa n'i y'a ye ne bɛ kuma tan a mɔgɔw de ye an fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tilala nin kalanba in bɛɛ la ka mm. fɛn bɛɛ kɛ mm-hmm. ka taa irisi bɛɛ sɔnnen don jamana na u taa irisi kɛ ka jamana caman kɛ ni ala ma garisɛgɛ ye sabu f'i k'a dɔn garisɛgɛ ye ala dɔrɔn de ta ye n'ale tɛ mɔgɔ si tɛ se ka dun donc n'i ye mangoro ni adama kɛ nin kɛcogo la n'i y'a dɔɔni kɛ tasuma na mm. n'i y'i wusu a la i bɛ mm. diɲɛ baara o baara la ala bɛ dayɛlɛ d'i ma o baara in non ala bɛ dayɛlɛ d'i ma garisɛgɛ tɛ mɔgɔ tɛ ala dɔrɔn de b'a d'i ma ne tiɲɛ abu lalabi ale de b'an bolo kɔrɔ nin waati in na arajo sanfɛ min fuseni lalabi hakɛ to hini fuseni nin waati in na abu ale bɛ nin waati in na Côte d'Ivoire an bɛ dugawu don kɛ ko Ala ka segin n'a ɲuman ye ami ami ami nin waati in na fuseni an b'a fɛ ka munumunu fɛn dɔ bɛ yen a ka di musow ye nka n'i ye muso ye k'a kɛ kuma o kuma a b'a sɔrɔ ko kɔɲɔ b'u bolo denkuli b'u bolo nka ɛseke mago ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ b'a la min t'o ye n'o ye jabi ye i bɛ se ka mun f'an ye jabi la. jabi ye jiri ye kungo kɔnɔ. n ma yɔrɔ ye jabi yɛrɛ la mun tɛ hadamaden mago ɲɛ. han. non. ne bɛ yɔrɔ tɛ yen. ne ma yɔrɔ y'a la mun tɛ hadamaden mago ɲɛ. ka daminɛ a sanfɛ f'a lili. non ne ma yɔrɔ ye. n b'a daminɛ a lili. i f'i k'a dɔn. jiri yɛrɛ ka fɔrisu fɔlɔfɔlɔ an mɛ o ye jiri dili de ni jiri dili bɔra yen i bɛ na jiri fara la n'i bɔra fara la i bɛ na jiri bulu la n bɛ dan n'i b'a fɛ adamaden cɛyabana o bana in n delila ka kuma o kan i fɛ yan n ko bana in filɛ n'i y'a sigi kɛmɛ i mhm. t'a sɔrɔ bi kɔnɔntɔn ye hakilinan de a tɔ kelen ye bana de sabu mhm. mɔgɔ caman bɛ yen mhm. o ka so kɔnɔna na lafiyalen tɛ an y'a fɔ an m'a fɔ o kosɔn hmm. n'i b'a fɛ nin bana jugu in hmm. ala k'i kisi a ma i bɛ jabi dili de bɔ n balimakɛ n balimamuso hmm. e tulo b'a la n'i ye jabi dili bɔ i b'a bɔ fara siɲɛ ka bɔ a kan i bɛ jabi dili tobi an bɛ da k'i min ji ye eh? n'i y'a k'i min ji ye ne kumanen filɛ bana min kan n'o ye cɛya bana ye bana in b'i ye k'i to yen pewu i bɛ segin ka n'i ka fɔrisu la i bɛ segin ka n'i ka fɔrisu la wajibi fɛn de don foyi tɛ ɲagami a bɔgɔ fara de bɛ siɲɛ ka b'a kan k'a tobi a k'i min ji ye foyi tɛ ɲagami tu t'a la ta t'a la k'a min dɔrɔn o de ye lalabiya ye n y'o de f'i ɲɛna ko manja tiɲɛ don mɛ adamadenw bɛ kuma mɔgɔninfin mun ka hakilinan kan o bɛ manja ɲɛ o tɛ jabi dili ya a o y'o ye mɔgɔ min bɛ yen i dalen tɛ dɔnniko yɛrɛ la fewu fewu fewu hmm. komi i ye jabi de di ne ma su in na n bɛ hmm. kuma a kan jabi yɛrɛ i b'a bolo tigɛ dɔrɔn k'a bulu bɛɛ bɔ a la hmm. jabi bolo tigɛlen b'i bolo bulu t'a la yɛrɛ o kolo jalan i b'o de susu k'o kɛ furamugu ye i b'a susu kolon na fo ka nugu i b'a tigɛ k'a susu fo ka nugu n'i y'a nugu i yɛrɛ kana nin kɛ i b'a fɔ ko n terikɛ komi e dalen tɛ dɔnni na e ka ne ka nin furamugu dɔɔni minɛ i ka t'a kɛ ji la mɛ i bɛ waa fila bila ji in na i b'i ko ji in na i bɛ waa fila bɔ a la i bɛ waa fila in dun sini n'i y'a dun n'a ɲɔgɔn ma na n tɛ kuma jabi kan tugun n'o tɛ kuma kan jabi bolo jalan de bɛ nin kɛ o de la n y'a f'i ɲɛna ko ne ma yɔrɔ ye jabi la min tɛ se ka mɔgɔ ɲɛ buna hadamaden nin kabako ye an balima minnu bɛ yen n'olu bɛ jabi in da jabi ye yiri ɲuman de ye yiri dɔnna tulo bɛ fuseni narabi kuma kan siga t'a la siga t'a la ala ye dɔnni ninnu sigi minnu dusukun na ka taga fuseni narabi b'o o jama in na nin ye tiɲɛ ye amɛn i b'a fɛ tuguni i ka furu sɔrɔ jabi la jabi n y'a caman fɔ n bɛna min fɔ su in na awɔ tu t'a la ta t'a la ahan jabi mugu ta i k'a da i tɛgɛ la i k'i ka furuko fɔ a datɔ don o don fo tile wolonfila ala bɛ furu ɲuman de d'i ma ne ko ko furu ɲuman a bɛ da bolokɔni min bɛ bolokɔni cɛmancɛ la jamanjan fila ye a bɛ da o de la fo ka taa se tile wolonfila tile wolonfila ala bɛ furucɛ d'i ma jabi bɛ nin de kɛ a tɛ tɛmɛ nin kan fuseni narabi eh, an bɛ segin k'i ka nɛgɛjuru sira ko fɔ maaw ye mhm. min ye 64 86 25 25 n'i y'o sisi bɔ yen k'a kɛ sɛti o y'a kɛlen orange ye mhm. eh, fuseni narabi nin waati in na diɲɛ diɲɛnatigɛ ko cayalen don mhm. nka bana dɔ bɛ yen o ye kɔnɔdimi ye mhm. kɔnɔdimi gɛlɛn a bɛ cɛ minɛ a bɛ muso minɛ mhm. i bɛ se ka jiri jumɛn fɔ an na min bɛ kɔnɔdimi furakɛ teliya la. bɔn jala fara de ka teli o fɛ. jala fara. jala fara kɔkan jala kɔkan fara jalan. ni jala kɔkan fara jalan bɔ kɔnɔdimi mana juguya hadamaden na cogo o cogo ni jala kɔkan n ye nin fɔ a ka ca dɛ dɔɔni dɔɔni bɛ yen n'an delila k'a fɔ n'an da sera an b'a fɔ mɛ kuma kelen fɔ ko tan ka fisa kuma sugu dɔnbali fɔ ye ni jala kɔkan wagatiw tɛ kelen ye kuwa ne bɛ kuma a kan sisan i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'an lamɛn emisɔn wɛrɛ o t'a kalan mɛ n bɛna yiri fila de d'i ma kɔnɔdimi kan minnu t'i yɛlɛma a fɔlɔ fɔlɔ o ye yɔrɔ kɔnɔdimi bɛ yen gan kɔnɔdimi bɛ yen awɔ n bɛ ka kuma yiri min kan sisan gan kɔnɔdimi o kɔnɔdimi gansan o nin b'a wuli de mɛ i bɛ jalasun lajɛ jalasun i bɛ t'a sɔrɔ ne mago bɛ fara min na sisan fuseni lalabi bɛ ka kuma fara min kan i b'o fara in bɔ k'a sɔrɔ jala yɛrɛ ma belese u t'a fɔ ma ko wɔnbɔ wa wɔnbɔ i b'i bolo maga jalasun na fara jalan min bɛ bɔ ka bɔ ka bin a yɛrɛ ma i bɛ n'olu de susu k'o mm-hmm. mugu bɔ mm-hmm. i b'o susu k'o camanba susu k'o mugu bɔ mm-hmm. n'o mugu b'i bolo sisan i b'a kɛ cogo min na n balimakɛ n balimamuso musoko tɛ n na cɛko tɛ n na n'i ye nin mugu bɔ i bɛ miɛli ɲini n'o ye di ye i b'o ɲini k'o ɲagami a la ni jabɛti t'i la ni jabɛti tɛ e la e bɛ se k'a kɛ se ka taa nka mɛ ni sori kɔnɔ kɔnɔdimi na mhm. ala b'i tanga ka bɔ kɔnɔdimi ma gan kɔnɔdimi don wa kɔnɔdimi sɛnpu don wa a b'a kɛ mhm. o tɛ kelen ye o kɔfɛ yiri wɛrɛ bɛ yen an b'o yiri in fana fɔ k'o caya mhm. o de ye kɔrɔngɔyi kɔrɔngɔyi kɔrɔngɔyi dili kɔnɔdimi tɛ dɛ kɔnɔnabana mana kɛ adamaden na hali ni bana t'i la i jija kɔrɔngɔyi dili ka tobi i fɛ mɛ n'i b'a kɛ i b'a bɔgɔ fara de siyɛn ka bɔ a la a bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ ni bɔgɔ fara min sabu n'an ma nin fɔ i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ka ko faamuya ka gɛlɛn a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn siga t'a la sabu hali n'i ye barikon fa nasi la sini ka taa sigi kalanbulon na k'a ye na a y'a soli a ka taa n'a ye sadi n b'a fɛ ka kuma min fɔ k'a b'i kɛ miliyardɛri ye i b'a kalama dɔw bɛ t'u jɔ ko sase t'u bolo manaforoko ma sɔrɔ k'a k'a kɔnɔ donc o kɔfɛ i bɛ alijinɛ fana i b'a dayɛlɛ a bila dɔ fana b'a dajɛ adamaden dafalen tɛ yen mɛ i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ yen ɲɛɲini yɛrɛ de b'olu kɔ olu b'a ɲini dɔrɔn donc n'i ye kɔrɔngɔyi dili sɔrɔ kɔrɔngɔyi k'a bɔgɔ fara siyɛn nin yiri kabakomaba de nin yiri in furabulu bɛ mɔgɔ caman dilan nin yiri in dili bɛ mɛ a dili a dili de bɛ kɔnɔdimi ban pewu a tobi k'a k'i minji ye n balimakɛ n balimamuso kɔnɔdimi tɛ dɛ hali ni bana t'i la i kana kɔrɔngɔyi dili to yen n'i m'a dili sɔrɔ a furabulu ɲini an bɛ n'i ye kɔrɔngɔyi an de b'a fɔ ale yiri ma an ka lalabiya ka daminɛ ne kɔrɔkɛ mahamɛd lalabi ka n'a bila abu lalabi ka na se ne fuseni lalabi ma n'i y'a mɛn ne kan don o don ko zeni yiri yiri fila tɛ dɛ kɔrɔngɔyi de ko don n'i y'a mɛn zeni yiri mɔgɔninfin k'i to i ka denmisɛnya la kana yiri in to yen i farikolo in n'a b'i kɔ e kɔrɔn bɛ i b'o kɛ kɔrɔn bɛ furabulu tobi i k'i ko i k'i min k'i ko la ka tila k'a min k'i ko k'a min a ye n hakili jigin yiri dɔ la n b'o d'i ma sisan o d'i ma tuguni dɛ o yiri in u b'a fɔ o de ma ko jetuguni jetuguni a bɛ kungo kɔnɔ mhm. yiri kabakomaba mhm. n'i b'a fɛ mhm. i bɛ cogoya min na i farikolo ka to ten e si avanselen don mɛ i farikolo tɛ ka bɔ a nɔ la ah, i n'a fɔ n dala den ninnu ɲɔgɔnnaw cogo di i b'u ye cogo min na u b'o cogoya kelen na n bɛna o yiri de d'i ma o yiri de n'i y'o yiri in de ko o de la yiri i y'a di ne ma su in na a diyara ne mun na mhm. mɔgɔ caman bɛ yen mhm. turabu kɛli ka gɛlɛn olu ma mhm. dɔw yɛrɛ t'a fɛ k'a tɔgɔ mɛn yɛrɛ mɛ k'a fiɲɛ na n balimakɛ n balimamuso tubabu ye dilanni daminɛ tɛrɛn na hali n'u ma daminɛ tɛrɛn na tɛrɛn kɔni bɛɛ b'a dɔn avion ka teli n'ale ye siga t'a la hakilima b'a faamu a wulila a sera jetuguni min filɛ nin n bɛ k'a f'i ye ale yiri ye yiri kabakomaba ye mɛ n'i ma kungo kɔnɔna kɛ i tɛ yiri in dɔn t'a dɔn t'a dɔn siga t'a la ale yiri ni su kora mhm. a b'a fara ɲɔgɔn kan de mhm. suko to yen mhm. jetuguni filɛ n'i taar'a jɔlen sɔrɔ amɛri han n'i magara jetugunin na o yɔrɔnin bɛɛ jetugunin b'a yɛrɛ fara ɲɔgɔn i bɛ n dɔn amɛri bɛ n dɔn i bɛ n dɔn i bɛ n dɔn wa n'i b'a fɛ i ka ɲɛnamaya i bɛ san bi duuru la i bɛ san bi saba la sadi i ka bi wɔɔrɔ sɔrɔ k'i farikolo to o cogo la i bɛ jetugu ɲini kuru wolonfila i b'a koko kelen kɛ i si kɔnɔ i bɛ to o cogoya in de la i y'a ko don min na k'i farikolo to cogoya min na

aa fo n'a munumatɔ bɛnn'i kan n'o tɛ i bɛ mɛɛn sigilen ka sɔrɔ aw ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan